Bi ye jumadon ye avirilikalo tile saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na, kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Burulayi Kulubali ni bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ la min ye eh, maafagawale cɛjugu kɛ ni ka eh, maa duuru bɔɲɔgɔnko bɔnɛ a ni la eh, san tɛmɛnen in na eh, Golonbugu la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kita mara la. Ale kamalen in de ko don A jirala k'a fɔ ale ka kiiritigɛw de tun bɛ sen na kununko alamisa avirilikalo tile fila san ba fila ani mugan ni eh, wɔɔrɔ Kita ale tiribinali la kiiri jaabiw y'a jira k'a fɔ ko peine de mort o de dara a kunna ni o ye fagali ɲangini ye ani eh, maa fila wɛrɛw n'o ye a ka kɔnpilisiw ye san duuru de dira olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Bayi ani Modibo ye N'an bɔra yen nɔ, Mali kɔnɔna na yan nɔ, lafasali kuluba min ni a tɔgɔ ye ko UNTM ni eh, baarakɛlaw ka eh, lafasalikulu belebeleba don baarakɛlaw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale eh, kɔnɔna na awa u y'a jira k'a fɔ ko u ka eh, bolofara min bɛ jamana fan tɔw fɛ ko eh, kalafili dɔ bɛ yen ko o bɛna eh, boloda ɔ ɔ u y'a ɲini u ka ayiwa bolofara min bɛ eh, jamana tɔw fɛ u sen kana ye nin kalafili ninnu na Bamakɔ sigida mɛri ɲɛmɔgɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ bugunnatigɛ sɛbɛn min ni o ye e bolimafɛnw ka bugunnatigɛ sɛbɛn ye ni dɔw b'a dɔn viɲɛti la ale tali waati ko dɔ farala o kan a bilala ka taa fo min ye ayiwa avirilikalo n'an b' o la nin ye o tile bi saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ min ye an ka finitigiw ka eh, sanfɛ kɛlɛkɛminan fila olu kɔni ye eh, dadigi kɛ bamaciw ka eh, dagayɔrɔ belebeleba fila kan min filɛ nin ye Marakala ale woroduguyanfan fɛ finitigiw ka nin wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye bamaciw ka nin dagayɔrɔ in ka a daga bɔ Marakalakaw da la An ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛ kɔrɔw ka koɲɛw ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ min ye avirilikalo tile fɔlɔ ka taa a bila a tile fila la araba ka n'a bila alamisa san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ kɛ hakilina falefalen don min bɛ tali kɛ baarakɛminan min bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ci minnu bɛ tɛmɛ minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka faamuya u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na an bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni jamana kɔkan kibaruyaw ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ye ni ale e ma sɔn ka bɔ fanga la eh, fiyewu a ka eh, fanga in kɔni ko a banna alamisa avirilikalo tile fila san ba fila ani eh, mugan ni wɔɔrɔ fanga min ye nazaraw ka ayiwa wasabulonba ye ale y'a a ɲini min ye Mohamed Bazoum ye ale ka bila ka bɔ a bɛ kaso min na sisan ɔ min ye AES jamanaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'o tɛ e, kuma ye olu e, m'u tulo don o kuma in kɔrɔ ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn don na nataw la